chukwu chukwu chukwu okike ahụ nke kere ụwa agbanwe agbanwe na-emebi emebi onye ahụ nke mara ya ga-anwụ onye ahụ nke na-ele anyị anya n'obi anyị wụ ụmụ ndị igbo anyị wụkwana ụmụ gboo anyị ewelitekwa ọjị m na-akpọku gị maka na asị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ọ bụrụ na nne ya anọghị ya nna ya nọ ya. chukwu a nke na-eme mma gị nekwa ọjị a ka ị nara anyị ka ị taa n'ogbe ka anyị nwee ike taa n'ibe na-akpọku ndị ichie ukwu na-akpọku ndị ichie nta na-akpọku ndị ichie nwoke na-akpọku ndị ichie nwaanyị akpọkukwana ụmụada akpọku ụmụ ọkpụ akpọku mmụọ niile nke nọ n'ala igbo nke na-enye echekwa nwa onye igbo na nke nwa onye igbo na-echekwa sị ha nekwa ọjị akpọku chi m oke nne m ije na nwaanyị nne bute bute na ibute bute dịka ọma ngwa agwọ ngwa na agwa dịka ịna mbute ọzọ ọkwana dịka anyị na-asị bịa tara ọjị ikenga m bịa tara ọjị agwụ m nekwa ọjị Ụzọma Kinsley Ugoezumba akpọku chi sị ya bịa tara ọjị agwụ gị bịa tara ọjị ikenga gị bịa tara ọjị ndị ichie n'ebe nna gị bịa tara ọjị ndị ichie n'ebe nna gị bịa tara ọjị Ngene gị nekwa ọjị ibe gị nekwa ọjị osimiri nekwa ọjị ogwugwu nne nwaanyị gị nekwa ọjị ogbe gị nekwa ọjị mmụọ okenye nekwa ọjị ana m akpọkụ mmụọ kwuru mmụọ iyi kwuru iyi ajana kwuru ajana sị m mbido dobe ụlọ bịa taa ọjị a n'ogbe ka m taa n'ibe mmiri niile nke nọ n'ala igbo akpọkuo m unu ana m akpọkụ mmụọ nọ na ngwuru be nna m sị ya bịa tara ọjị mmụọ nọ na ngwuru be nna m ya bịa tara ọjị ọka gị bịa tara ọjị amosi bịa tara ọjị akpọ gị tara ọjị ụmụ uju nekwanụ ọjị eburu ọbịa nekwanụ ọjị

ihe dị mma ji emewere onye ahụ ọ bụrụ ọfọ anyị na-agọ ka ọ dịrị ikwu mma dịrị ibe mma maka na a sị na ọ bụ nna nwụrụ ndị ụlọ zụrụ akụ ihe na-eto ya n'ọkwa ndị e nyere ndị be anyị ndị be akụdo ji wee dị a sị na aka niile ararọ mana aka niile nọ n'ọrụ ya na asị na Chukwu na nna ahụ ka ha rapụ aka nke nọ n'ọrụ were ya n'ụzọ dị mma sị ndo ihe a ga-eji agbara ha ha gbuo n'ihu ka ha bute mma ha gbuo n'azụ ka ha bute mma onye jikwana oche mgbe na-akọ maka na ya dị agọ ọfọ ka ndị dị ukwu na ya dị agọ ọfọ ka ndị dị ukwu na ya na-agọ ọfọ ogene onye sị ka ọ dịrị anyị mma ya dịkwara ya mma onye sị ka udo dị na ndụ anyị udo dịkwa na be eji ebe mana onye ahụ anyị wee tara aka n'eze asị m egbe elu mapụkwa ya isi onye a nke nwere anyị cheta ihe ahụ nke mere nwa ya asị m doo

ọkachasị n'ime ọnwa ember month a okporo ụzọ ọbụla nke anyị tiri isi eyi eruere anyị isi anyị jewe jee na ihe ekere anyị na-agbada na ya na ihe anya useke m useke mmadụ amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị nke kwụ na ere eche anyị anyị si na ọka ya eji ya ụkwụ na nke na-eje aja iji ka o were megide anyị anyị si na onye ezu ọdachi n'ezi n'ọkwa na fana